e nwere sekuriti na Anambra steeti onye mere ya pụta na-agagharị ebe sọrọ ya nụ without fear ma n'ife ma n'abalị not only that ọ bịazie mee Anambra steeti ọ bụrụ light of the nation ị ga-eje ebe dị iche iche n'abalị ọ bụrụ na ị nwere ọkụ tụga nwere ọkụ you apply you go because there is light everywhere kụọrọ ya aka Akpokuedike ji ụzọ- ọtụtụ ụzọ n'Ọka north ọ na-alụ o ji o ji ụzọ si isu wee jebe Achalla right now a nọ n'ọlụ there o ji nke si isu wee jebe Mgbakwu gafee ebe polytechnic ị gaa ebe a right now a nọ n'ọlụ there ị gaa n'ụzọ si isem isu amanuke

ma Willie Obiano Akpokuedike global ọ wụrọ izizi ọ na-abịa ụdị ije a abịa ọ wụrụgo omenala ya eri ọ dịbụ gọvanọ Anambra steeti maka na oge o winiri na 2013 o je thank you tour na 2015 ọ nke o winiri na 2017 ka ọ bịa thank you tour ya taa na 2019 ọ ka ọ dịbụ eme ọ bụrụgo omenala ya kụọrọ ya aka na ọ dịrọ obele ọ ebe a jiri ebe a taa na n'Ọka north anyị nwere wọọdụ iri na ịnọ 14 wards out of that 14 wards anyị win na 13 ọ sọsọ n'ofu ka ọ kwara anyị kụọrọ onwe unu aka ọkara obi ekere emu ọkara obi ekere emu dozen sọsọ ihe ndị igbo nwere tata eji eme ọnụ na naijiria wụ APGA o nwere ihe ọzọ adịbe na APGA a nụnwa Ihe e ji ekwu okwu n'ụwa niile bụ the performance, the scintillating performance of this governor. Onya bụ the unique selling proposition of APGA, the stellar performance of Governor Obiano in Anambra State. That can be enjoyed everywhere. Ọ bụrụ na unu chọọ ka Anambra retain the number one position in Nigeria, onye ọbụla ga-atụ akwụkwọ for APGA. ị tụa akwụkwọ for APGA ebe e sere ọkụkọ ị tụgo ị tụgo vote for progress ị tụgo vote for sustainable education ị tụgo vote for regular payment of salary ị tụgo vote for security ị tụgo vote for rural development ị tụgo vote for qualitative education ị tụgo vote for human development ị tụgo vote for industrialization ị tụgo vootu for ma ngụba jebe ngwa kpọrọ na aka ọfụma ndị ọzọ niile na-eme magomago pụgapụga nwere ebe ha na-eje pdp presidential candidate ha ọ bụrụ onye hausa apc ọ bụrụ onye hausa kedu ihe a ga-abịa na-agwara anyị na anyị nwere vice presidential candidate ọ ga-awụ president ive niile biribiri bacha o nwere ebe ha na-eje ihe ndị Igbo chọrọ president mgbe o ruru mgbe ahụ anyị na-ekwu okwu ya oge eruro ọ ive a tụtara vootu na 2019 ka anyị ga-eji negotiate 2023 ọ bụrụ na ha tụrụ block vootu for APGA APGA win ihe niile nwee three over three senators from Anambra, nwee 11 House of Reps members, nwee House of Assembly 30 over 30, nwee ya across uh, Imo, Abia, ebe niile dị iche iche, o nwere ebe ha ji azụ eje. Ọ sọsọ sinetọ na-ekwutere ndị Igbo na Abuja taa. Ihe a chọrọ wụ by the time I finish election a,

mmadụ aghọgbukwala unu o nwere pati ọzọ e nwere na Anambra steeti karịa APGA ndị ọzọ niile bụ pretenders o nwere ebe ha ji azụ eje Your Excellency, remember in 2018, 17, no 2018 mgbe a gara here ekwuru m okwu and ekwuru m okwu mgbe Ugwumba nọ here a sị m Your Excellency na Ọka North and South na anyị ga-enye gị 100 over 100 percentage anyị na-enyere gị rapụ maka nwaanyị ahụ misiri road ọ misiri road ọ wụzie 99.9 percent na nke a na-abịa ive anụnwa Ọhamadike ive ị ga-enwe from the 34 wards in Ọka North and South wụ 34 over 34 ọka north and south your excellency ive anyị ga-enye nwanne anyị nwoke n'ebe a na house of reps na february 16 a ga-enye 34 over 34 wards more money ihe a ga-enye gị ihe ahụ 14 over 14 wards ma o ruo na march 2nd burunụ ihe niile a n'obi onye mere ihe ọjọọ

iji mere eme nganga maka ọ na-ewu ihe oche ata aja eji ndutu onye ọzọ arịgo nwanne ndidi iwe na-adị n'ọkụ maka iwe nwanne iwe nwanne anaghị eru n'ọkpụkpụ onye mere ya mee gịnị gbaghara ka chineke wee nwee ike mee gịnị gbaghara gị mmehie nke gị

kwuo ya nite na agbala ka mmiri ogbuji ichere ọ ga-ekele unu maka ọ ya na-achị ife ebe a APGA
ndị Awka North ekele m ụnụ ekele m ụnụ ekwenata ụnụ egwu ọdịnihe kedu na ife anyị ga-enye APGA

I'm very proud to have him as the senator representing my state senatorial zone. I decided to speak in English because the proceedings of National Assembly is not conducted in vernacular. Ndị a na-eje nsu na-eru uwe oyibo. O nwee ndị obere mmọnwụ na-amachanụ, unu gwa fa na ejirọ ọjị amụ nka. Onye chọọ ịmụ ele e si akwa nka o je were akpụ.

in the presence of Awka, Awka North people. And I thank God I met you before you moved over to Awka South. Ndị be anyị Awka North, a na-ekele ụnụ, ndị igwe ekele m ụnụ. Ndị Awka North, ife m fụkwara ebe a bụ ife m na-afụ daadaa. Mgbe m bịara Awka North ebe eju, nke ahụ gọvanọ bịara ikene ụnụ. Iwu megidere na a ga-esi ebe kene ụnụ. ekene ọ kwanụ nke 21 over 21 ka ọ bịara ọ kwanụ ya ya anyị na-emeri ebe a kemgbe 2015 anyị meriri na nke anyị mere na mgbe anwa merikwa na nke gọvanọ merie na nke m na jenụwarị n'arọ gara aga ee ife anyị ga-agwa ụnụ jidenụ ka ụnụ ji anyị ga-eme community tour anyị ga-ebido next week for my senatorial campaign anyị bịa ebe a ebupụta akwụkwọ gụọrọ ụnụ ife anyị megoro n'Awka North na ten months a nọ na Senate ụnụ ga-afụ na o nwerọ onye mere ife dị etu a na mbụ n'agbanyeghị ife ndị ọzọ niile nke ọzọ bụ na sọsọ APGA bụ ndị nwere mmadụ na Anambra steeti ụnụ ekwena ka ndị mmadụ golu ndị APGA wee lụso APGA ọgụ vootu niile dị ebe a tụọ ya APGA emerigo already o nwerọ ife ga-akwụsị gị imeli ya bụ na mmadụ bịara sị ka e were nke gị wee mezuo nke ya ihe mie ka anyị rapụ national chairman ekwugo ya onye ọbụla rapụba ihe niile mee na mmadụ ncha jere eje otu oge o kwugo onye mejọ ya gbaghalụ ọ ya ka m na-ekwu ekwuole m ugboro ole ma ole ka anyị jikọọ aka ọnụ wee zọba pati anyị defendebe pati anyị o nwerọ pati ga-emere Anambra steeti ife ọma karịa APGA ma na House of Assembly ma na National Assembly gọvanọ anọrụgo anọdụ maka na ife ọ nọkwara bụ nke bụ nke ka mkpa o nwerọ elekshọn ọ na-azọ kedu ndị ji na ọ na APGA jie ehe a ga-eme ka akwụ soro ibe ya mee gịnị gbaa mmanụ gọvanọ na ndị House of Assembly APGA niile ga-arụkọ ọrụ ndị National Assembly na-ewere APGA ị ma na ife a na-ekwu Anambra adị sef na ife m na-ekwu 11 months time nọ na seneti gọvanọ mana ife dị iche dị ọ bụ na ya na-alụ ife anyị mere nne nwetakwa ofu yunivasiti na Anambra steeti ọ dịrọ ofele in 10 months chọrọ m asị ụnụ jidenu ka ụnụ ji mbọsị ogologo okwu ya abịa abịa anyị ekwu ogologo okwu onye ntị ike anụ ya ọfụma mana nke tata etu anyị si fụ ụnụ o nwere onye ka APGA na Anambra steeti o nwere ebe a gbafere n'ụgbọ kịta ka anyị na-agba speed o nwere ndị na-ama kanopi kwa na-achọ ime rally onye ahụ erutego nso a sị na mmadụ anọ na field ọ paakịa anyị gafee ya ọ na-eme kampen mana anyị gafere ya n'ụzọ ọ kwụrụzie maka na mmadụ anọ na field mana o tego ndị mmadụ juru ebe a Onye ka ka ọ na-adị APGA ebe a nọ ebe kụrụ ya ebinye aka throughout ebe e se gịnị thank you very much Ọka North ekene m ụnụ Ọka North zụọ nụ Ọka North mụọ nụ Agbalị ọzọ gbalụ ife na-eme ya bụ ka ka unu jee deliba unu akwụkwọ ndị anyị dute Victor Umeh Ichele Ọka more money unu ga-edeliba kwa fa 100 percent ọ bụ ya bụ ife anyị bịara ebe ahụ ee abịago m ekelego m unu na nke unu melụ m ee wee na-ayọ unu na aga m emekwa the same thing m melụ fụ kịta

amarọ m o lugo ofu arọ mana ife ọ na-alụta you can imagine ma ọ bụ nọ n'ozugharị ndị ọzọ nọbụ ndị ọzọ na-ereprezent Anambra nọ dị amarọ ife a na-eme amarọ ma na-abịakwa ọrụ si ya bụ onye anyị na-agụ na-asụ Igbo so I am urging all of you to give him the support similarly Ichele Ọka Chief Anayo Nnebe he's doing very well he needs our support. You know, more money, any go me and have no Kasumu Igbo National House, House of Assembly. Uh, and etu ọ bụ onye Igbo adịgbe ọnwa ndị chọrọ inye m nsogbu oge ga-ajụ oge ga-ajụ so ife m na-ayọ unu bụ na anyị chọọ onye ọbụla ka ọ tụela atụela ya akwụkwọ ee ndị na-ese okwu ee ịgbaka ịgba igwe Amansea a ga-edozi ya bụ okwu ka e kwuru jikọ aka ọnụ wee na-aga a ga-edozi ya ka anyị jikọ aka ọnụ achọrọ m ka ndị ụmụ Anambra niile onye ọbụla ga-ejikọ aka ka unu vootu ebe a ka unu si ebutu ya maka unu na-atụ vootu dị egwu anaghị m chọ ka unu mee kịta